PRVM fasoko ka politigi tɔn ye wulikajɔ boloda ka ɲɛsin Kucala ka sanga ni politigi yɛrɛ baaraw bolodacogo ye ni nin wulikajɔ in ye u y'u ka san baara bolodalenw dajira mɔgɔw la ani ka fasoko ka politigi tɔn sinsin kokura sikaso marabolo kɔnɔ fasoko ka sɛkisɔn min n'a sigilen don Kucala u kɛlen don ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ walasa fasoko ka laɲiniw olu bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye Donc an bɛ contexte min kɔnɔ bi an bɛ rentrée politique la Kucala la an ka laɲiniba ye min ye o de ye ka kunnafoni di kɛ ka bɔ parti sanfɛ ka na a dugumala na cogo min na euh, parti duguma mɔgɔw bɛ se ka parti faamuya halisa ka fara a kan anw ye faamuyali di nka ni ɲɛmaaw yɛrɛ bɔra sanfɛ ka na dugumala na ka tila ka na faamuyali wɛrɛ fara anw ta kan o b'an dɛmɛ an ka baara la an ka parti ka implantation bi an bɛ eh, commune bi saba ani naani ayiwa commune bi saba ni wɔɔrɔ cɛ la donc o b'a yira an na k'a fɔ vraiment ɲɛtaa b'an bolo don nataw la n'ala sɔnna an bɛ cercle datugu hakilina falenfalenw kɔfɛ u ni fasoko yɛrɛ ka cɛbɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye mamadu umar sidibe ye Kucala sɛkisɔn musow ka fara denmisɛnninlakaw kan u y'a yira k'a fɔ u labɛnnen don sanga ani wagati ka dɛmɛ don fasoko ka nin cɛbɔ in ma walasa a bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔya kalata nataw la mais an bɛ baara in na fo an ninakili laban an b'an ka ɲɛmɔgɔ fo n'o ye mamadu sidibe ka bɔ fo bamakɔ a n'a ka délégation mɔgɔw an kɔni cɛsiri de b'an bolo yan farifaga tɛ yen, an ka denmisɛnninw a n'an cɛw a n'an yɛrɛw cɛsiri de b'an bolo yan dɛ, wa an b'an cɛsiri fana fo an ninakili laban, an t'a janfa bi an t'a janfa sini, an bɛ dugawu de kɛ perezdan ɲɛnama Ala k'o sigi an kunna, perezdan ɲɛnama Ala k'o sigi an kunna, an bɛ dugawu kɛ an ka cɛbɔ in ye Ala ka se k'a sigi an kunna, an yɛrɛ k'an cɛsiri min bɛ se k'a labɔ k'a jɔ kɛnɛ kan. An ka bɔ
fasoko danbe ni danaya ladiriya o de mako bɛ mali la bi an kana kɔrɔlen min tun bɛ parti ko la an b'a fɔ ko aw ka bɔ a la t-shirt ko ni te ko an k'o bɔ a la an ka voter mɔgɔ min bɛ se ka jamana lafiya anw ka ye la o de ye nin parti in ye n'o ye prvm ye donc o de y'an ka laɲini ye jeunesse bɛɛ ka nin faamuya jamana ka lafiya o de b'anw lafiya Ni nin wulikajɔ in ye fasoko kanubaga politiki tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'o dɔw bɛ tali kɛ codem mouvement mali kanu mpr rpm sadi udd fo ka taa se adema n'a ɲɔgɔnnaw ma olu bɛɛ lajɛlen ye fasoko ka nin hakilina in waleɲuman dɔn o min ye olu bɛɛ lajɛlen kuntilenna ye vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ an ye fɛn min ye an ye mobilisation min ye o b'a yira an na k'a fɔ PRVM ye parti ye parti min jɔyɔrɔ ka bon Kucala kosɛbɛ donc euh, Mali kanu ni PRVM cɛ fasoko eh, an ka courant bɛ passer kosɛbɛ ta problème fosi t'an cɛ an bɛ ɲɔgɔn ka kow kɛ eh, kelenya ni badenya kɔnɔ fɛn min ye fasoko yɛrɛ ka cɛbɔ ye n'o ye mamadu umar sidibe ye ka fara coalition du renouveau politique CRP kan a y'a yira k'a fɔ a kunna wololen don kosɛbɛ ni ɲinan rentrée politique baaraw ye kuca la a tilala ka welewele kan kɛ ka ɲɛsin fasoko tɔnden bɛɛ lajɛlen ma u ka ɲɔgɔn minɛ cogoya min na u ka laɲiniw bɛ se ka sabati u bolo bi an bɛ kucala yan nɔ eh, dɔwɛrɛ tɛ kumakan sabatili don ko ladiriya fɔlɔfɔlɔ ye bɛnkan sabatili kɛli ye an kun ye layidu ta kucalakaw ye k'an bɛna b'u ye parce que u ye baara min kɛ 2013 la a bonyana anw yɛrɛ hakili ma ka wuli kalo saba dɔrɔn ka taa élection na ka jɔyɔrɔ naaninan sɔrɔ i kelen k'a sɔrɔ i m'a dɔn k'a sɔrɔ tɔw tun bɛ naani naani duuru duuru wɔɔrɔ olu faralen ɲɔgɔn kan eh, vraiment o y'an jigi fa a la k'a fɔ anw ye mun fɔ depuis a daminɛ n'o ye danbe danaya ladiriya ye olu y'a faamuya wa u ye baara kɛ n'a ye u seko damayira la donc an nana de ka na d'abord k'o foli kɛ o foli kɛlen ka rentrée politique kɛ ka na bi bi na an bɛ sira min kan n'o élection présidentielle sira ye ka na ka na kibaruya d'u ma kibaruya min bɛ sanfɛ bamako yen nɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ olu ɲɛf'u ɲɛna u yɛrɛ ka gɛlɛya min bɛ yen k'o ta k'o sɛbɛn an bɛn'o don an ka projet de société la pour que taalen ɲɛfɛ u k'u yɛrɛ ye u b'a kɔnɔ déjà dɛ mais k'u y'a k'a fɔ ko an nana k'u ɲininka u hakilina ko bɛ an bolo kɔrɔlen wa ka dɔ fara o kan ka na dɔ fara danaya kan an nakun y'o de yarabi ala ka danaya sabati an ni kucalakaw cɛ yarabi ala ka danaya sabati an ni mali mɔgɔw bɛɛ cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in senfɛ fasoko ka taamadenw u y'u ɲɛ da dugu maabaw kan n'o bɛ tali kɛ kucala politikimɔgɔw a diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka taa se a ladala ɲɛmɔgɔw ma wa a hakilinaw bolila an ka jamana lakana cogoyaw kan ani kalata nata o min bɛna boloda juillet kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn Ni ka laban n'a ka dugawu kɛ an ka jamana ye bɛn ani kelenya sabatili la o min yɛrɛ kɛra ka kɛnɛ datugu